ka m zikwanụ otu a na-esi eji eme ya ọ bụrụ na m dee ebe a I want to start I want to start learning Igbo i lee anya ị ga-ahụ na ihe m dere ebe a bụ asụsụ English m ga-atụgharị ya ka ọ pụtara m asụsụ Igbo ihe a ga-enyerekwa ndị na-achọ ịsụ Igbo aka ọ bụrụ na m pịa ebe e dere translate ị ga-ahụ na ọ ga-ebupụtara m achọrọ m ịmalite ịmụ asụsụ Igbo ihe website a na-eme bụ iweta asụsụ niile niile dị iche iche ị nwere ike tụgharịa ya n'asụsụ Igbo ka m wetakwa asụsụ nke Spanish nke a m dere ebe a bụ ka m kọpịta ya ma m webata ya n'ime ntinye ebe a ebe a na-awụ ntinye ewetala m asụsụ spanish webata ya n'ebe a ọ bụrụ na m pịa translate ọ ga-akọwara anyị ihe a na asụsụ igbo achọrọ m ịmụ asụsụ igbo ihe a bụ asụsụ spanish akọwakwala m otu website a ga-eji nyere anyị aka ịtụgharị asụsụ niile niile dị iche iche n'asụsụ Igbo i nwere ikekwa gaa họrọkwa ka o wepụtara gị asụsụ a na asụsụ ọzọ ma ihe m na-achọ ka anyị lebazie anya bụ otu ị ga-esi asụsụ ọbụla ị wetara n'ime ụwa ka ị tụgharị ya webe ya n'asụsụ Igbo anyị ewerekwala obere oge kọwaa otu website a si arụ ọrụ ka anyị malitekwanụ kepụtawa website a chetakwa na ihe anyị ga-eji kepụta website nke taa bụ React ka anyị gosikwanụ otu anyị na-esi eji React kepụta website ihe ọzọ ị ga-eme bụ ka anyị keenụ file ka anyị keenụ folder ebe anyị ga-eji kepụta website nke taa ka anyị kpọọ ya igbo react ihe ọzọ m chọkwa ịkọwa enwere ihe m chọ ịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ị kewe aha folder gị na ebe ị chọ iji arụ ọrụ na react biko emekwala e, etikwala nke a na-akpọ hyphen n'aha folder gị mee ya ka ọ bụrụ eh, ka ọ bụrụ asụsụ nke ntakịrị ntakịrị ka anyị gaghachikwa na VS Code anyị anyị ekepụtala folder nke anyị ga-eji wepụtawa website nke a anyị alaghachi na VS Code anyị mepekwa folder nke ahụ anyị kepụtara na ihu desktop anyị ị nwere ikekwa kepụta folder gị ebe ọbụla ị chọrọ mana ọ na-amasị m ikepụta ya na desktop ka ọ dịrị anyị mfe ịchọpụta ebe ọ nọ i lee anya ebe a anyị ewebatala folda nke ahụ e kepụtara na desktọpụ anyị emepeela m terminal m ebe a ka anyị bidozie kepụtawazienụ webụsaịtị nke a ọ bụrụ na i mepe terminal gị otu ị ga-esi kepụtawa react application bụ nke ị ga-ede nke a na-akpọ npx create react app ka anyị kpọọ ya Igbo React app ọ bụrụ na i dee ihe a bụ ihe a na-akpọ command i decha command a ị ga-apịa enter ka o nwee ike command a ga-ekepụtara anyị React app anyị chọrọ iji rụọ ọrụ nke ọzọ bụ e nwere nke a na-akpọkwa Vite ị ga-eji nwee ike kepụtakwa React app mana nke a m ga-achọkwa ka anyị ji create react app command a ji kepụta react app nke a apịala m enter o kewela react app nke anyị ọ ga-ewerekwa obere oge kepụta ya ka anyị bịaghachikwanụ ọzọ ọ bụrụ i lee anya ebe a ị ga-ahụ na ihe ahụ anyị pịara ekechala React app ahụ ka e kwuru otu ị ga-esi mata na o kechala React app ahụ ma ọ bụkwa na React app ga-adị na mma i lee anya ebe a ị ga-ahụ ebe o dere happy hacking ọ ga-egosi gị na o kechala React app ahụ ihe ọzọ anyị ga-eme bụ e nwere ihe a na-akpọ CD ihe a na-akpọ command line ihe anyị na-ede ebe a na-abụ anyị na-eji command line na-atụgharị uche otu react app a ga-eji rụọ ọrụ ị bata ebe a na ihe a bụ lee ihe a e dere ebe a bụ igbo react app ọ bụ aha anyị nyere ka m gosikwa gị ọzọ oge ahụ anyị dere npx create react app igbo react app hụ ya onye nye ya aha o kelee o jiri aha anyị nyere ebe a kepụtara anyị react app ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị baanụ n'ime app ahụ o kepụtara ka e kwuru otu ị ga-esi baa n'ime ị ga-ede cd igbo react app anyị abaana n'ime anyị ejina ihe a na-akpọ command line bata n'ime app a e kepụtara igbo ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ pịara anyị nke a na-akpọ npm start command a ga-enyere anyị aka ịmalite react app anyị ka o bido pụtazie na ọ pụta na browser wụrụzie webụsaịtị oge anyị na-eche ka nke a kepụtachara anyị app a ka m gosikwa unu ihe ọzọ anyị ga-eji rụọ ọrụ nke a na-akpọ rapid API ka m kọwara unu ihe bụ API ọ bụ na ị bịa ebe a ihe a bụ ihe a na-akpọ rapid API ihe a bụ webụsaịtị hawa ọ ga-enyere anyị aka iji kepụta webụsaịtị nke asụsụ ntụgharị a ka ekwere otu ị ga-esi e nwere ihe na-akpọ API API bụ ihe na-akpọ

backend wegara ndị frontend ka ha ji rụọ ọrụ ma ọ bụ ọ ga-ezigakwa data ọ nwere ike werekwa data na frontend ga zigara ndị backend ma ọ bụ werekwa data na nke a na-akpọ cloud service o wetekwa ya na cloud service o weterekwa ndị backend ma ọ bụ ndị frontend ka ha ji rụọ ọrụ ọbụla ha chọrọ na webụsaịtị ha ọ bụrụ na i lee anya ihe a bụkwa igbo api otu m si kọwaakwa ọ bụrụ na ị chọọ ijikwa igbo api wee rụọ ọrụ igbo api ị ga-ewere e nwere ihe na-akpọ api key ọ bụrụ na i mee nke a na-asị get an api key ọ ga-enye gị api key api key bụ ihe ọ dị ka ka ọ bụ ihe ị ga-eji gbapee ọ dị ka ihe ị ga-eji gbapee API ya ka o nwee ike nye gị ọrụ ị chọrọ ka ọ rụọrọ gị mana anyị bịakwa na nke a na-akpọ rapid api m ga-achọkwa ka ị ga ebe e dere sign up ọ bụrụ na ị nweghị akaụntụ ide ebe a kpọrọ sign up gị kepụta akaụntụ nke gị ka m gosikwa unu ya n'iru ebe otu ị ga-esi kepụta akaụntụ ma m na-achọkwa anyị ga-eme ngwa ngwa ka ọ ghara igbu anyị oge ị bịa ebe a edere ihe a bụ akaụntụ nke nwere enwe ị bịa ebe a ga-ede ga-edere lee ebe a ga-ekepụta akaụntụ gị ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na React app anyị amalitela otu ị ga-esi matakwa na ọ ga-edere gị ihe lee ebe a na ọ ga-edere gị compile successfully ọ ga-asịkwa gị na react app anyị na ọ nọ na localhost 3000 ị hụrụ ugbu a ka anyị gaa na web anyị ga ka anyị lee ya anya ebe ha lee ya react app anyị bidola ihe ọzọ m merekwa bụ agaala m na rapid api m lee ya ọ bụrụ ya ihe ha batara emepeela m akaụntụ nke m abatakwala m n'ime ya ọ bụrụ na i mepecha nke gị otu a ka ọ ga-adị ọ bụrụ na i kecha akaụntụ gị otu a ka ọ ga-adị ihe ọzọ ị ga-eme bụ gaa bịa họrọkwa nke a na-akpọ text translator ọ bụrụ na ị hụ ebe a ka anyị ga-enweta API ga-eji rụọ ọrụ gaa họrọ ya ebe a ọ bụrụ na ị họrọ ya ebe a ka ị ga-enweta API key gị otu a ka ọ ga-adị ọ na-amalitekwa ebe a ka ị ga-enweta API gị ma ihe a bụkwa akaụntụ m na-eji na akụ eme ihe nkụzi m nwere ike zi unu API key ma ana m eji ihe a abụrọ akaụntụ m ji arụ ọrụ nke m ihe a bụ akaụntụ m ji eme ihe nkụzi ọ bụrụ na i lee anya ebe ị ga-enweta API key gị bụ ebe a lee ebe ihe a bụ akaụntụ m ji eme ihe nkụzi ana m eji eme ihe ihe ọbụla gbasatara ma ọ bụ sọsọ ihe nkụzi ka m na-eji ya na-eme ọ bụrụ na i lee ihe API key gị nye ebe ị ga-enweta ya ọ bụrụ na ime iji ime ịmara otu nke a na-esi arụ ọrụ i gbada ebe a mgbada mgbada bụ ebe ị ga-enye ya asụsụ ọ ga ị ga-achọrọ ka o wepụtara gị ihe ọbụla i nyere ya i lekwa anya ebe a ihe a bụ koodu nke ị ga-eji rụọ ọrụ ahụ na ihe a bụ koodu nke Node.js otu a ka ọ na-adị ị hụrụ ya ihe m ji na-ezi unu API key ekwesịghị m izi unu API key ihe m ji na-ezi unu ihe a bụ akaụntụ m na-eji eme ihe nkụzi ọ bụ ihe m ji na-eme ekwesịghị m izi unu API key a ị hụrụ ya ihe ọzọ m ga-eme bụkwa ọ bụrụ na i lee ebe a ị ga-ahụ na React app anyị ebidola ihe ọzọ ị ga-eme bụ ka anyị gaa nụ gaa mepee e nwere ihe a na-akpọ terminal ka anyị mepee terminal ọhụrụ anyị ga-eweta nụ ụfọdụ ihe ndị a na-akpọ packages na npm anyị ga-eweta nke anyị na-akpọ axios wetakwa nke a na-akpọ react icon m ga-ezicha unu otu ị ga-esi mee ihe a ị ga-aga pịara anyị nke a na-akpọ npm install axios ọ bụrụkwa na i lee anya ebe a n'ezie ị ga-ahụ na anyị ebudatala nke a na-akpọ axios na react icon ihe a bụ ihe ndị anyị ga-eji rụọ ọrụ na react app anyị ka ekpe otu ị ga-esi budata ihe ndị a na application gị ị ga-eji nke a na-akpọ npm install axios react icons react icons a ga-enyere anyị aka inweta akara nke anyị ga-eji tinye nke a na-akpọ icon n'asụsụ oyibo nke a na-akpọkwa axios nke anyị ga-eji mee ihe a na-akpọ http request ka anyị gakwanụ n'iru ọ bụkwa na i lee anya ị ga-ahụ na React app anyị ebidola n'ezie ebe a lee ya o bidola nke ọzọ bụkwa ka anyị anyị- anyị ga-ebidozi nụ kewazie ka anyị bidozie nụ rụpụtawazie ọrụ na React app anyị ihe ọzọ anyị ga-eme bụkwa ka anyị wetuchaa nụ ihe ndị a niile socha React app anyị wee bịa ka anyị ji aka anyị kewa nke anyị ka anyị wetuonu nke a niile ka ị nwekwa ike hụ otu ọ na-adị anyị ga-ewepụ ihe ndị a anyị edeba nke anyị nke anyị ga-akpọ ka anyị jinu h3 nke anyị ga-akpọ ya react igbo asụsụ ntụgharị anyị ga-akpọ ya asụsụ ntụgharị ntụgharị asụsụ ntụgharị react app ihe bụ ihe anyị ga-akpọ react app nke anyị ga-emepụta n'ụbọchị nke taa asụsụ ntụgharị react app ihe ọzọ bụkwa e nwere ihe a na-akpọ component ọ bụrụ na ị chetakwa n'ezie ihe m kọwara maka ihe m kọwara n'izu gara aga oge anyị na-akụzi ihe gbasara React App otu a na-esi ebido e nwere ihe a na-akpọ component ị bịa n'ime SRC folder nke a ga-ekeghere anyị folder ọhụrụ nke anyị ga-akpọ component a na-akpọ ya component ihe bụ ihe anyị na-akpọ file structure na React App ma ọ bụkwa ọ bụrụ na ị na-ekepụta website ndị nke ọzọ ndị nke nọ na mgbago mgbago a na-akpọ ya file structure ọ bụrụ na ị lee anya n'ezie anyị ewetuola anyị ga ka ihe bụ ihe ehe lee anya ebe anyị ga-ahụ na anyị enwetala asụsụ ntụgharị React app a anyị ewetule ihe ndị ahụ niile React app jiri wee bata anyị wetu anyị anyị edeela nke a na asụsụ ntụgharị React app anyị ga-ebido ọ bụrụ na ị lee anya na nke ahụ anyị nwere na mbụ nke a na-ala otu ọ dị mana aha nke anyị na-akpọ nke a bụ asụsụ ntụgharị React App anyị ga-ebidonu mepụtawanụ ihe ndị a niile ka anyị ga-eme ka nke a dịkwa ka nke a ka anyị malitekwanụ n'ezie nke ọzọ anyị ga-ekepụta bụ ihe a na-akpọ ka anyị keenu file nke a na-akpọ translator ka anyị kepụtanụ file nke a na-akpọ translator.js chetakwa na React App gị ga-akwụsịrịrị na js ma ọ bụkwa jx ma ọ bụ jsx ọ bụrụ na i jiri typescript ọ ga-akwụsị na ts ma ọ bụkwa na tsx ma nke a ihe anyị na-eji ihe anyị ji arụga nke a bụ javascript ọ ga-eji jx anyị ga-eke iji jsx ọ bụkwanụ jx ma anyị ga-eji js malite nke a nke anyị na-akpọ ya translator.js anyị ekekwanụ nke ọzọ a na-akpọkwa css akpọkwa ya translator translator dot css nke ọzọ anyị ga-ekepụtakwa bụ nke a na-akpọkwa achọrọ m ka anyị kechaa nụ faịlụ niile anyị ga-eji wee rụọ ọrụ ka anyị kekwanụ nke a na-akpọkwa loader mana emechaa anyị ga-akọwakwanụ ihe nke a pụtara jsx nke ọzọ bụkwa loader loader dot css m ga-egosikwanụ otu ị ga-esi webata css gị ka anyị malitenụ kepụtawanụ translator dot css ka anyị kepụta ihe a na-akpọ functional component na react ọ bụrụ i lee anya na ị ga-ahụ na anyị ekeela react component a na eji m ihe ọ bụrụ i lee ị ga-ahụ ihe m pịrị rf ihe a bụ ihe a na-akpọ react uh, react native snippet ọ bụrụ na ị chọọ inweta aka onye ike ihe a ọ na-enyere anyị aka ide koodu anyị ngwa ngwa ọ bụrụ na ị chọọ inweta ị ga-aga ebe a na-akpọ extension ga-achọ nke a na-akpọ ga-achọta nke a na-akpọ react native uh, lee ya ebe a ọ bụghị nke a lee nke a ka ị ga-achọta React ọ bụ nke a ọ bụ nke a na-akpọ ES7 lee ya React Native eh, snippet nke a na-akpọ ES7 ị batakwa ebe ọzọ ka m mechie ihe a enwere m ya achọghịzi m iweta ọzọ ọ dị ka nke mbụ ka ka ka ka anyị webata anyị webatakwa ya na app.js anyị ọ bụrụ na i lee ebe ị ga-ahụ na anyị ewebatala app.js anyị n'ime n'ime anyị ewebatala translator component anyị n'ime app.js anyị e nwere otu React na-esi eme e, e, e, ahazi ihe ya ọ bụrụ na ị bịa ihe component ọbụla ọbụla i buildiri ị ga-ewebata ya na React component ma ọkwa ga-eji nke a na-akpọ children component webata ya ọ bụrụ na i weba ya ọ bụrụ na otu component a dị ọ bụrụ na ị dere ebe a wee bịa na component ọzọ component ọzọ ebe ahụ i webata ị ga-esi ewebatakwa ya n'ime app.js ihe ọ na-akọwa bụ na ọ bụrụ component niile ọ bụla i dechara ị ga-ewebatarịrị ya na ime app.js a anyị lekwa anyị ga-ahụ n'ala ebe a na ebe ahụ anyị dere ihe ebe ahụ anyị dere ihe apụtala n'ime component ahụ leenụ component ahụ anyị dere apụtala ị hụrụ ebe a nọ ka anyị gaakwanụ n'ihu ọ bụrụ na i lee anya ihe ọzọ m chọrọzi ka anyị mee na-abụ ebe e dere translator ka anyị bido kepụtawanụ ebe anyị ga-esi ihe dị otu a ebe anyị ga-etinye asụsụ anyị ka o wepụtara anyị asụsụ n'Igbo maọbụ asụsụ ọbụla anyị chọrọ ka anyị kepụta ihe ọzọ anyị ga-ekekwanụ bụ anyị wepụrụ ihe anyị dere component anyị keenụ ka m zi unu otu ọ ga-esi ama mma iji nyere gị aka ịhazi ịhazi koodu gị ihe nye ahụ bụ anyị ga-etinye na div abụọ nke mbụ bụ nke nke mbụ anyị ga-akpọ ya anyị ga-enye class ngịnị akpọ ya anyị ga-akpọ ya asụsụ asụsụ input asụsụ input ka a kpọọ ya asụsụ aka nri aka ịkpa a kpọọ ya asụsụ mbụ a kpọọ ya nke mbụ mbụ ka o nwee ike gbara ya mfe asụsụ mbụ anyị akpọọ ya ntị ka a kpọọ ya asụsụ ntinye asụsụ ntinye nke ọzọ anyị akpọọ ya nke anyị ga-akpọ ya nke a bụ asụsụ ntinye ka ekwe ihe ndị anyị ga-ewebata n'ime asụsụ ntinye a ọ bụrụ na i lee anya ihe m na-achọ div abụọ anyị na-ede bụ div nke mbụ ga-abụ nke a nke ọzọ ga-abụ nke a ka anyị gakwa n'iru ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ga-edebakwa ọ bụrụ na i lee anya ebe ahụ ebe ahụ mebe ị ga-ahụ na e nwere obere bọtịn ebe anyị dere ebe anyị dere nke translate ahụ m ga-ezikwa ya ka m ka m dee koodu a ngwa ngwa achọrọ m ka anyị gbaa ọsọ nke ọzọ ọ ga-abụ nke form input ya form tag ya ihe ọzọ anyị ga-ede bụ anyị ede text area text area anyị ede ya anyị akpọ anyị etinye ya placeholder place anyị ga-asị ya deba deba asụsụ gị deba asụsụ gị asụsụ ị chọrọ mgbanwe deba asụsụ ị chọrọ ịgbanwe deba asụsụ ị chọrọ ịgbanwe anyị bịakwa ebe a ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na anyị enwene anyị enwene ihe input input text ahụ lee ya ebe a nke ọzọ ị ga-ahụ na ọ bịa abụghị ya n'ebe anyị enwene ihe input text ahụ nke ọzọ m ga-achọ ka anyị mee bụ ka anyị kepụtakwanụ nke nke a n'ebe a nke aka nri a ka anyị kepụta na ya nke a ga-abụ nke nke a ga-abụ ihe mwepụta asụsụ mwepụta nke a bụ asụsụ ntinye nke a ga-abụ asụsụ mwepụta ka a kpọkwa ya asụsụ asụsụ mwepụta ahịrị asụsụ mwepụta i lekwa anya ị ga-ahụ na o nwere o nwere ihe nke a nọ n'elu nke a na-akpọ select a na-akpọ ya select input nwekwe ebe div nke a

ihe bụ asụsụ ndị i nwere ike ịsị ka application a wepụtara gị asụsụ ọbụla i tibara n'ime ya nke ọzọ anyị ga-akpọ na ya English nke ọzọ ga-abụ Spanish nke ọzọ ga-abụkwa nke ọzọ ga-abụkwa nke a na-akpọkwa french a kpọọ ya french nke ọzọ bụkwa nke a na-akpọ ele nke ọzọ anyị jiri ide ka anyị depụta na awụsa na yoruba a kpọọ ya yoruba yoruba ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ị ga-etinyecha ihe ndị a niile ị ga-etinyecha value ha kpọkwa nke a, ị ga-akpọ nke a gịnị spanish kpọọ nke a french kpọkwa nke a hausa kpọọnụ nke a yoruba ka anyị lekwa na ya mara na ihe ndị anyị ji adị- ọ dị mma n'ezie nke a bụ igbo nke a bụ english nke a bụ spanish nke a bụ french nke a bụ hausa nke a bụ yoruba nke ọzọ anyị ga-eme anyị ga-enye nye aha anyị ga-akpọ ya asụsụ niile ka anyị kpọọ ya asụsụ niile anyị ga-enyekwa ya aha kpọkwa ya asụsụ niile ka ọ asụsụ nhọrọ ka akpọ ya asụsụ niile ị na ya ebe ebe ị ga-ahọrọ asụsụ ị chọrọ asụsụ mwepụta otu anyị bere ebe ebe ebe na ị ga-ahụ na anyị edeela ka anyị gaghachi n'azụ marakwa ebe otu ọ dị lee anyị ga-ahụ na anyị nwere ihe ebe a nke ọzọ anyị ga-edepụtakwa bụ nke nke a ka anyị depụtakwa na nke a anyị ga-akpọ ya ọ ga-abụkwa div ọhụrụ anyị akpọọ ya mm, ka webakwa div ọzọ n'ime ya akpọ ya asụsụ mmepụta mmepụta pụta niile ị nwere otu ọ dị ihe ọzọ m ga-adị ka anyị depụtakwa na anyị depụta na obere asụsụ n'ime ya ka ka anyị ike mara na anyị ike hụ na ihe anyị dere dị mma anyị akpọ ya asụsụ mmepụta ị hụrụ otu ihe a dị ebe a na ihe a bụ ka anyị tinye ya n'ime p tag ile anya na ihe wụ otu o kwesịrị ihe wụ otu ihe wụ ihe bụ nnọọ ka ọ ihe bụ html nke anyị na-ede nke a na-akpọ jss ihe a na ịhụrụ ebe a na-abụ ihe a na-akpọ anyị anyị na-akpọ ya html na react ihe a na-akpọ ya wụ jss ihe anyị dega ebe ọ dịla anyị ga-ahụ na ihe a dega ebe a na-abụ html mana ihe ihe a na-akpọ jss na react ọ bụ ihe dị iche na react na iji nke a na-akpọ vanilla javascript ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị bidokwanụ ji css haziwe website anyị ka ọ dị mma n'anya dịkwa ka nke anyị nwere ebe a ihe ọzọ anyị ga-eme ebe anyị agakwa na app dot js ahụ anyị nwere ebe a anyị ga-enye nke anyị ya anyị ga-enye ya title nke anyị ga-enye ya eh, class nke a na-akpọ title anyị aga achọrọ m ka anyị ga-ahazie n'ime n'ime nke a na-akpọ index dot index dot eh, css anyị asị title anyị ga-enye ya background color color ahụ enyetere m na mbụ color m chọrọ iti ga n'ime ebe a ka m kọpụta ebe a m kọpụta ebe ka enye m nsogbu ya ọrụ ọrụ ka enye m nsogbu ga-abịaghachi ebe okay anyị na-ediri imezi ihe ihe n'ala background color ha apụtara anyị lekwa ya o nwere o nwere ohere nọ eb- nọ n'i- n'isi isi ebe a ka anyị wetuonụ ohere ahụ kekwanụ otu ị ga-esi wetuo ohere ahụ ị ga-eji ị ga-eji nke a na-akpọ ka anyị gaghachi na index.css a ka anyị meenụ nke a na-akpọ reset na css a na-akpọ ya reset anyị ga-ejinụ ihe a na-akpọ universal selector ị ga-eji asterisk ihe ị ga-asị ka anyị nye padding ya niile anyị ga-asị ka ọ bụrụ na mbido padding ya niile ga-abụ n'efu margin ya ga-abụkwa n'efu anyị ga-akpọkwa ihe a na-akpọ anyị ga-etinyekwa ihe a na-akpọ box sizing anyị ga-asị ka ọ bụrụ border box

ọ dị ọ dị ọ dị ntakịrị ka anyị meenụ ya isii ka anyị meenụ ya n- n- nri iri ọ dịla mma ọ dị ka ọ dịkwa ọ ka dịkwa ntakịrị ka anyị meenụ ya ah, iri abụọ na ah, iri na abụọ ka anyị lekwanụ nke a anya ọ ka bụ- ọ ka dịkwa ntakịrị n'anya ka anyị meenụ ya anyị meenụ iri abụọ ọ dịla mma o o- enwerekwa ihe ọzọ anyị kwesịrị ime kwa anyị kwesịrị ime iti nke nke a na-akpọ font size ya ka anyị mee ya iri anọ ọ dịla oke ka anyị wetuzienụ nke a anyị wetuzienụ ka anyị nye ya iri abụọ iri na abụọ ọ ga-abụzi iri ka anyị ga-enye ya eche m ọ dịla mma otu a ka ọ dịla mma otu a ọ dịla mma otu a ihe ọzọ anyị chọrọ ka anyị mekwanụ ka anyị nyenụ background anyị nyenụ body ọ- um, nke a na-akpọ body ka anyị nye ya background color ya ka anyị nye ya background color ya anyị ga-akọpị ya e nwere color m kọpụtara ebe m- nke nke a bụ ka anyị kọpị ya na nke a Nke a bụ nke a kwesịrị ịbụ nke nke a na-abụ ka anyị lekwa otu ọ ga-adị ma anyị ga-ewetu nke a were nke a tinye n'isi nke mbụ ka anyị ghọta na nke ọzọ anyị ga-etigharị nke a Hmm. ya ahụ m nwetara ọrụ ha ọrụ ewetakwa ọzọ anyị laghachite ebe a anyị laghachite ebe a anyị megharịa na nke a ihe a adịla ka nke anyị nwere ebe a asụsụ ntụgharị app ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ga-ebido kwadobezienụ ka anyị bidonụ haziwezianụ nke a ka ọ dịkwa ka anyị- ihe m chọrọ ka o mee ka ọ dị ka otu nke a dị ka a haziwezianụ nke a anyị agaghachikwanụ ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na ihe a bụ div abụọ bụ ihe chedechara ihe ndị a niile ka a hazienụ ya anyị agaghachi na translator ahụ ihe ndị anyị na anyị anyị ga-emezie n'ime anyị ga-eme ya n'ime translator app i lee anya ọ nọ n'ime translator.js anyị abịa ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ekeela css faịlụ nke translator ahụ ka anyị webatanụ ya ka anyị meenụ ihe nke a na-akpọ import anyị akpịa otu e si eme import a bụ ị ga-etinye nke a na-akpọ single quote ma ọ double quote ga-eme ya dot kpọọ ya translator dot css ị ga- ị ga-elezikwa ya mara na aha ya dị mma otu i si kpọọ ya ebe a ka o nwee ike rụọ ọrụ ka anyị marakwanụ ma ọ na-arụ ọrụ ihe anyị ga-akpọnụ ihe a bụ ngịrị ka anyị kpọrọ ihe a anyị kpọrọ ya asụsụ asụsụ ntinye anyị agaghachi ka anyị mechienụ ihe ndị a anyị ejighị arụ ọrụ anyị bịaghachi ebe a ka anyị nye ya background color anyị ga-asị anyị ga-ahọrọ white anyị ga-ahọrọ nke na-acha nke na-acha ụcha ị hụ ya lee o nye ya o nye ya background color ahụ nke ọzọ anyị ga-emekwa bụ ihe ọzọ anyị ga-eme nụ bụ ka anyị- anyị anyị- nke anyị ga-enye nụ ihe a anyị ga-akpọ ya class ntụgharị ntụgharị ka anyị anyị si na mbụ hazie nke a anyị ga-asị displays displays anyị ga-asị display ya ga-abụ chetakwa na ihe ndị a ga-abụrịrị n'asụsụ oyibo edekwala ihe a n'igbo ọ ga-abụrịrị n'asụsụ oyibo e, e, ọ bụla ile anya e nwere ihe ọtụtụ ihe ndị ndege n'asụsụ igbo ma ọ bụ ihe niile ka ị ga-ede n'asụsụ igbo ebe a ka ọ ghara inye gị nsogbu nke a bụ display a na-akpọ ya flex ịhụrụ ihe o mere na ewebataela ihe ndị a niile n'etiti ka ka anyị kpọkwa ya jọ anyị tinye nke a na-asị justify content akpị ya center anyị sị align items akpọkwa ya center ewebatara m ya n'etiti hụ n'oke o meela ka ha na-abụọ na ọ na nọ n'etiti hụrụ otu ọ dị na hụrụ otu ọ dị anyị amalite anyị ga-amalite mee ya ka ọ dịkwa ka otu a ọ bụ ihe ihe anyị ga-eji CSS emepụta anyị bịa ka anyị ga-asị ka anyị nyenụ ihe a nke a ka anyị nye ya height ka anyị nye ya width anyị ga-asị 80 nke ọzọ ahụ kwa aha nke ọzọ ahụ kwana ngịnị ka anyị chọtakwanụ aha nke a nke asụsụ mwepụta ka anyị nyekwa ya width nke ya anyị bịaghachikwa ebe a kpọkwa ya nyekwa ya width nke ya sịkwa ya werekwa 80 percent ha na-abụọ ga-ekezi ịhụrụla ọ dịwala otu ahụ ka anyị nyekwa ya background color anyị ga-asịkwa ka o werekwe white ha na-abụọ adịwala otu ahụ ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị nye ya height anyị nye ya height anyị ga-asị 120 pixel anyị nyekwanụ nke a height

hụrụ ihe a mere ebe a ihe a na-akpọ gap ka o nwee ike kewatụrụ anyị ihe a ntakịrị ka o nwee ike kewatụrụ ya ntakịrị ị hụrụ ya ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị nye ya nke anyị ga-abịakwa ebe a nye ihe a padding anyị ga-asị anyị ga-asị ka nke top ya bụrụ n'efu nke ọzọ ga-abụ 40 pixel ị hụrụ iwe ị ga-ahụ na o yiwela nke anyị nwere ebe a o yiwela ya ntakịrị ntakịrị o yiwela ya ka anyị anyị anyị megokwanye ya ma anyị mee ya ka ọ bụrụ 80 nke ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị meenụ ka okay ọ bụrụ niile anyị ga-ahụ na nke a kpọrọ ihe button translate a nọ n'isi isi ka anyị mee ya ka ọ gbago n'elu anyị gaghachi na translate anyị ahụ nke anyị ga-akpọ ya ka ihe anyị ga-akpọ ka anyị ga-akpọ ya asụsụ mwepụta mmepụta otu anyị gaghachikwa na css anyị ahụ ka anyị mara ihe anyị ga-eme ebe a ka m dị ma m ga-ahụta ihe m chọrọ ka anyị wepụta na nke a ka ọ pụta na ihe ka ọ ghara ịchawa ụcha ọ chaga ka anyị wetuo ya achọọ m ka ọ chazie ụcha ahụ ọ chaga anyị wetuo ihe ebe a wetuo nke a ụcha ahụ apụọla ihe ọzọ anyị ga-emekwa bụ ka anyị tinyenụ ụcha ahụ sọsọ na ebe e nwere sọsọ n'ebe a ka anyị ga-etinye ụcha ahụ ka anyị kpọọ nke a nke mbụ nke ọzọ anyị ga-akpọkwa ya anyị ga-enyekwa nke ahụ kpọkwa ya asụsụ ntinye asụsụ ntinye form ọ ihe anyị ga-akpọkwa ya anyị laghachikwa ebe a anyị asị anyị nyezi ugbu ka anyị ga-enye ya background color nke anyị ga-asị ka ọ bụrụ white ka ihe mere ebe

ebe a nyekwa ya background color ahụ ị bata ebe a anyị nyekwa ya background color ahụ ị hụ ya na ọ dịla mma ugbu ebe a ka anyị ga-ebidozi nyewazie ya nke width ahụ na height ahụ anyị nyezienụ ya height ahụ anyị ga-asị ka ọ bụrụzie 200 pixel ahụ sịkwa nke a bụrụkwa width nke a bụrụkwa anyị ga-akpọkwa ya 80 percent mana ihe ọzọ anyị ga-achọ ka anyị mee ya ka anyị nye ya anyị nyekwa ya border radius border radius ya ga-abụ ka anyị sị ka ọ bụrụ 8 pixel ọ bụrụ na e nwerekwa ihe ị na-aghọtaghị ebe a ihe m mega ebe a bụ iji css ahazi otu ihe a si ele anya otu ihe a si dị n'anya ọ bụ ihe m na-achọ ime ebe a ka anyị họrọkwanụ nke a tibakwa ya n'ime nke a anyị ga-ewepụnụ ihe gap ahụ anyị tiri n'ime ihe ebe a ka anyị ga-ewetunu gap ahụ anyị abatakwa ọzọ ihe anyị ga-eme bụ e nwere gap ahụ anyị tiri ebe isi isi ebe a ebe a m tiri gap anyị ga-ewetu ya asụsụ ntinye a ga-ewetuchanụ ihe ndị a

A ga-ewetunu width nke a. Lee etu ọ dị. Ọ dịla mma n'anya ugbu a ọ dị ka ka anyị nye obere anyị nye obere margin. A ga-asị ka ọ bụrụ ihe dị ka 4 pixel. Ọ bụ ihe kwesịrị ịbụ.

ile anya ebe ọ dịwala ka nke ahụ ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị meenụ ka bọtịn a ka anyị hazienụ bọtịn ọfụma ka ọ- ọ dị ka otu nke a dị ọ bụ ihe ọzọ m chọrọkwa ka anyị mee na ebe a anyị anyị aga họrọkwanụ bọtịn ahụ Bọ- sọ- sọ- sọ ofu bọtịn ka anyị nwere ebe a ka anyị lekpa sọ ofu bọtịn ka anyị nwere ebe a anyị nwere ike akpọ ya asụsụ ntinye btn anyị ga-achị ebe a anyị sị asị bọtịn ahụ anyị ga-enye ya background color background color anyị ga-asị ka ọ bụrụ nke na-acha uhie dee ya ebe a ka anyị nyekwa ya padding anyị obere padding anyị ga-echetakwala ihe a na-akpọ ya bottom top nke anyị ga-asị ka anyị nye ya 4 pixel nke akụkụ akụkụ ya anyị enye ya 8 pixel ka anyị mara na ọ ga-eyi otu nke ahụ dị anyị ewepụkwa ihe a na-akpọ border ya border ahụ meghe ọ na-achaga ọ na-enwe agwa nke na-adịle ya anyị emekwa ka anyị sịkwa na color ya ga-abụ ka anyị chenjienụ anyị megharịanụ nke a na-akpọ color text anyị mee ya ka ọ bụrụ nke na-acha ọcha lekpa ya anyị sịkwanụ ka anyị mezienụ font size ya anyị akpọ ya sị 24 pixel iri abụọ na anọ ọ dị ka ọ gbagole nke ukwuu ka anyị mee ya iri abụọ

emere m ya ka ọ gbaa ngwa n'ihi na anyị mewe ya ebe a ọ ga-eri anyị ọtụtụ oge tere anya ọ ga-eri anyị ọtụtụ oge anyị chọrọ ka nke a gbaara anyị ngwa ngwa ọ bụ ya mere m ji mee ya ka m kọwaziere unu otu niile m si mee ya n'ofu n'ofu ka m kọwaa ya ị bịa ebe a ihe a bụ bọtịn a bọtịn a na-akpọ sụgharịa sụgharịa ga-eme ọ bụrụ asụsụ ọbụla i tibara ebe a ị pịa ya ebe a ugbuna ọ rụwabeghị ọrụ ugbuna emechala m ihu ihe nke website ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị bido bidozie mee ya ka o bido rụwa ọrụ ugbu a ọ rụwabeghị ọrụ i lee ebe a na-asị gị họrọ asụsụ ị ga-ahọrọ asụsụ ị ga-ewere ebe a ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ga-ekepụta function nke ga-eme ọ bụrụ na ị pịa bọtịn nke a kpọrọ sụgharịa asụsụ ọbụla itiri ebe ọ sụgharịa ya ihe ọzọ ọ ga-eme ị ga-echetakwa na anyị ga-ejikwa ihe a na-akpọ rapid API wee mepụta ya otu ọzọ anyị ga-emekpa bụ ka m kuzie ilekwa anya na koodu a ka ihe otu anyị si mepụta ihe bọtịn ahụ ị ga-enye ya background color ọ wụ ihe mere ebe a nyekwa ya nke border ile anya na koodu koodu m ga-edosakwa ya na ihe nke nkọwa nke vidio ị ga-ahụkwa koodu ebe a anyị ga-edosa link GitHub ya ebe ị nwere ike ịhụkwa koodu ya nke ọzọ anyị ga-enye nye m ga-agba mbọ ka anyị mekwe na-abụ ka anyị bido kọwaa ihe gbasara CSS ihe gbasara otu esi ekepụta fọnshọn ahụ ile anya ebe a ihe ihe a na-akpọ fọnshọn akpọrọ translate ekepụtala m nke a na-akpọ ihe a bụ ihe a na-akpọ loading ka wetuo m nke a ka wetuo nke a ka m kọwaa m ihe fọnshọn a mere ka ihe m chọrọ edela m function a webata ya n'ime ebe a achọrọ m isi n'isi kọwaa function a ka ọ ghara ịgbagboju unu anya ihe m na-agba mbọ ka m kọwaa koodu a otu ọ ga-esi bata nnọọ n'ime ka ọ ghara ịgbagboju onye ọbụla anya ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị gaa na rapid API nke a ikecha rapid API gị ịbịa bịa na mbụ ebe a ihe ị ga-ahụ bụ subscribe to test bụ ihe ị ga-ahụ ebe a lee ebe edere test endpoint ọ bụrụ na ikesue ọ bụrụ na ikesue rapid API akaụntụ gị ihe ị ga-ahụ ebe a subscribe to endpoint gị ị ga subscribe ga-eme o nwere nke a na-eme nke ị na-aga etinye ego na ya nwekwe ndị ị ga-akwụ ụgwọ na ya ma o nwerekwa nke ị na-aga akwụ ụgwọ imecha ya ọ ga-ebubatakwa gị ebe a ọzọ ihe a bụ ihe a na-akpọ API API ya ejikwala nke a na-eme ya nke a aga m edelite ma emecha ihe a ejighị m nke a na m mecha vidio m delite ihe a m ga-atụfu nke a emecha vidio m ga-atụfu ihe a ejikwala nke a na-eme ya m mecha ya m ga-atụfu ya wụ ihe a bụ API m ji eme m ji emepụta nkụzi dị iche iche ọ wụ akaụntụ m ji emepụta nkụzi dị iche iche m mecha ya m ga-atụfu ya nke ọzọ bụ ọ bụkwa otu ọ- otu ọ- ọhụrụ bụ ị ga-ele ilekpa anya gaa bịa ebe a ebe edere code snippet ọ bụrụ na ịchọ iji aka gị emepụta ebe edere code snippet ị ga ị ga-ewere koodu niile a lee na ile anya ebe ị ga-ahụla koodu niile a bụla ihe m were ebe a ị bịa na ịbịa ebe a na ị ga-ahụla akọpụtala m koodu a nke ị ga-eji ọ bụ ya wụ ihe anyị ga-eji lee koodu a na ọ wụ ya lee koodu a ọ wụ ya wụ ihe anyị ga-eji mee ọ bụrụ na ị webata asụsụ gị n'ime ebe a ọ wụ ya ga-agbanwere gị ya ọ wụ ya ga-asụgharịrị gị asụsụ gị ịbịa ebe edela fọnshọn a na-akpọ translate otu ọ dị enwere ike akpọkwa ya sụgharịa ma anyị kpọgoro ya ihe otu ọ dị ugbua ịhụ ebe a na ụfọdụ ihe ndị nọ n'ime ebe a ana m anọ adị m achọ ịsapụcha anya m nọ ka ị ghara ide ihe ndị a dị ebe a edekwere n'asụsụ igbo dee ya n'asụsụ ingilishi otu ọ dịcha n'ime ebe otu i si weta ya na ebe API ya edegharịkpara ya mee ya ka ọ dị ụta edegharịkpara mee ya ka ọ dị ụta edegharịkpara mee ya ka ọ dị ụta ihe a na m na nke a na-awụ ihe a na-akpọ rapid API key ana m ana m e, ana m ewepụ ya n'ihi na ọ wụ nke m ji arụ ọrụ ewepụla m ya achọghị m igosi ọkwa na ị na-eme nke gị egosikwala ya ị ga-ahụ na ewepụla m ya otu ọ dị lee otu ọ dị na ewepụla m ya ewere m ihe mechie ya ka ghara ịhụ ihe wụ API key nke m ji mee ihe a ka ọ rụọ ọrụ ihe ọzọ bụ ị ga-akọpị otu ahụ koodu ahụ nọ na ị ga-esi ebe otu i si kọpịta ebe a otu i si weta ebe a ga-ewerekwe ya bata ịbata ga-ewebata ya n'ime ebe ị ga-ahụ dele ihe a na-akpọ object ihe a bụ object lee method ya post url ya ga o sokwara ahụ ị ga-eweta ndị nke dekwe ya n'asụsụ igbo edekwe ya n'asụsụ igbo nke ọzọ bụkwa input text a bụ ka m sị gị ihe bụ input text ebe ahụ anyị dere text area lee ebe anyị dere text area bụ ihe a na-akpọ anyị ewerele ihe a na-akpọ onchange na react iwebata ihe ọbụla nọ n'ime ebe a ihe ọbụla nọ n'ime ebe a ihe ọbụla i dere ebe a ihe ga-abata n'ime ihe ọbụla i dere ebe a lee ebe a ihe ọbụla i dere ebe a ihe ga-abata n'ime input text a na this ihe edere ihe a kpọrọ text area ọ bụrụ na ị weta ihe na ọ bụrụ na ị weta ihe ahụ nọ n'ime input text ahụ ga-ejiri ya lee anyị abịakwa na function ọzọ ahụ function anyị dekpara ọzọ i webata ebe a geeti ya ọ bịa wụ ihe a na-akpọ text ga-eji ya megharịa nke a n'ebe a webata ya na text a nke ọzọ bụkwa nke ọzọ bụkwa asụsụ ị chọrọ ka o ji o ji sụgharịara gị lekwa nke a kpọrọ output language a ihe otu ọ dị otu ọ dị mekpa ya ka ọ dị n'asụsụ oyibo ka ọ ghara ịgbagwoju gị anya mee ya ka ọ dị n'asụsụ oyibo ndị nke a mekpa ya ka ọ dị n'asụsụ oyibo lee ka ekpere otu anyị si nweta output language a ị ga-ahụ na edere m ihe a na-akpọ use state ị ga-ahụ ig asụsụ niile nwechara nke a na-akpọ koodu ha dị n'iche n'iche ka anyị gaghachikpanụ na form select ahụ ihe ebe ahụ anyị nwere form select lekwa form select ahụ anyị nwere otu anyị si nwee form select o nwere ihe a na-akpọ options n'ime ya options ihe ndị ga-ahụ ihe ndị niile nọcha n'ime ihe a na-akpọ options ị bịaghachi ebe a ugbu ofu n'ime ihe ndị a niile bụ koodu asụsụ niile dị iche n'iche ig bụ koodu nke asụsụ Igbo ha ha bụ ha asụsụ nke Hausa yo nke a wụ asụsụ nke Yoruba nke a kwa nke English ọ otu ha niile dị ọ bụrụ na ị họrọ ofu n'ime ndị ọ ga-asụgharịra ihe a na-akpọ output language ọ ga-ewere koodu a webịa nke a na-akpọ value ọ ga-ewere webara anyị n'ime output language ahụ ile anya ọ bụ ya bụ ihe anyị wetaziri ebe a lee ya ebe ọ bụ ya ka anyị dosadịrị n'ebe a na-akpọ output language ihe ọzọ ọ ga-emekwa bụ ga-emezie ihe a na-akpọ fetch request ihe bụ ihe a na-akpọ API anyị ejile API nke Rapid API ya ọ ya bụ ihe a ihe a bụ nke ihe a bụ nke API key ya ị were ime ọ bụrụ na ị pịa function ịkpọ function oku ka ọ rụọ ọrụ ihe ọ ga-eme ọ ga-akpọrọ API key nke a ọ ga-akpọ API ya ka ọ sụgharịara ya asụsụ anyị tiri ebe a ọ ga-asụgharịrị ya na asụsụ ọbụla iwebatara ebe nke a bụ ihe a na-akpọ text n'asụsụ oyibo ihe ọbụla itinyere ebe ọ ga-asụgharị ya na asụsụ a ihe ọzọ bụ imecha ya ga-akpọ response ya ọ ga-ewechitere anyị ihe ozi nke o wetara anyị anyị eje anyị were anyị were ya ihe a bụ nsụgharị asụsụ nke ikpeazụ ọ ga-enye anyị anyị were ya webịa n'ime ihe a na-akpọ anyị webịala ihe na ihe anyị kpọrọ translated text ọ bụrụ iwere iweta translated text ọ bụ ihe anyị nwetara ọ bụ ya bụ ihe ozi nke anyị nwetara ma ọ bụrụ ma ị kpọọ rapid API ya ihe nke ọzọ ga-eme ga-ewebịa n'ime output text a ile anya output text a bụ ihe ka anyị gaa ile anya ị ga-ahụ na o megharịala output text a output text a bụ ihe anyị ga-ewebata na ebe ahụ anyị nwere ka mgba nzikwa gị ihe ọzọ ị hụrụ ebe anyị dere output text ihe anyị na-asị ọ bụrụ na output text a enweghị ihe nọ n'ime ọ ga-ezi anyị họrọ asụsụ ọ bụrụ na ile ebe a na ị ga-ahụ na anyị enweghị na họrọ asụsụ n'ihi na output text enweghị ihe nọ n'ime ya ma ọ bụrụ na ihe nọ n'ime ya ihe ọ ga-ezizi anyị bụ output text ahụ lekwa anya ị ga-ahụ n'ebe a na enweghị ihe nọ n'ime output text anyị na-ahụ họrọ ma ọ bụrụ na m dee I want to learn how to speak Igbo ọ bụ na nsị ebe a sụgharịa ọ bụ na nsị ebe a sụgharịa ị ga-ahụ ọ ga-asụgharịrị ya asụsụ a na asụsụ ọbụla anyị họrọ ebe a ka ihe ihe ga-emekwa ka ihe m ga-achọ ka anyị mee ka anyị gaanụ ga kpọọ function ahụ oku function anyị kpọrọ taa ka anyị ga na-akpọ anyị gaanụ na bọtịn ka na-akpọ sụgharịa ka anyị ga-akpọ ya okwu anyị bịa n'ime ebe a ka anyị chọta na bọtịn a lee bọtịn ahụ ebe a na-akpọ sụgharịa m ga-asị on click m sị on click ya anyị akpọọ bọtịn ahụ okwu ka anyị lee ihe ga-eme anyị edele ihe ebe a anyị kpọọ ya okwu ebe a lee anyị lee ihe ga-eme anyị ka wepụ aka anyị megharịa nụ ihe m kpọọ ya m kpọọ ya okwu ugbu a ị hụla na ọ sụgharịala ka m megharịkwa ihe ọzọ mkpebi ya m kpọọ ya akpọọla m okwu ị hụla na ọ na-egbute obere oge tupu na-ewepụta ihe ọ sị achọrọ m ịmụta otu esi asụ asụsụ Igbo ị hụrụ na ọ sụgharịarala anyị asụsụ a ma i lee i lee anya ọ bụrụ na ka m mekwaa ihe ọzọ ị ga-ahụ na ọ na-egbute obere oge tupu na-ewepụtara anyị ozi ya ị hụrụ ya o gbuola obere oge o wepụtara ya so m- ihe ọzọ m ga-achọ ka anyị anyị tinye ihe a na-akpọ loader ọ ga-ezi anyị ihe onye ọ ga- ọ- ọ ga na-egosi anyị na ihe a ọ na- ọ- ọ gala iweta ozi site na API nke rapid API ahụ ọ nọ ọ gaala ozi iwetara anyị ihe eh, eh, ihe nzite o weta ya o nye o nyeghachi ya azụ ka anyị ike sụgharịa ya ebe a ka ka- ka anyị anyị wepụta ed- i lee ebe a ị ga-ahụ na edela m lee ihe obere ihe a na-akpọ react component edela m obere react component ahụ i lee anya ebe a ewebatala m ihe a na-akpọ loading ka m gaa ebe a ka m webata ya n'ime ebe a m webata ya n'ime translator.js anyị ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na loading a bụ n'ezie ọ ga-ezi anyị na ọ bụrụ na ọ gala ọ bụrụ na ị kpọọ translate function ahụ okwu ọ ga-aga na rapid API a gaa iwetara anyị ozi ọ gaa ebe a gaa iwetara ọ lọ- ọ lọtarubeghị ọ ga-ezi anyị ihe a na-akpọ loading ka anyị megharịkwa ọzọ m kpọọ ihe okwu ọzọ ka anyị bido n'isi ọ bụrụ na m sị ya sụgharịa ihe a arụ ha ka anyị gaa na ka anyị mara okay anyị ga-asị ebe a na anyị ga-asị ebe anyị ga-asị ebe anyị sịrị loading a anyị ga-asị n'ezie anyị eziela ozi loading a ga-abụ ezie ka anyị megharịkwa ya ọzọ ọ bụrụ na ị kpọọ ihe okwu ọzọ anyị ga-asị anyị eziga ị kpọọ function okwu eziga ya gaa wetara anyị ozi na ebe rapid api i lee anya ozila ihe ahụ loading ihe onye ọ sụgharịgharịla ya ihe ọzọ m na-agbakwa mbọ ịkọwa bụ ka ndị na-elekiri ihe onyonyo nkụzi nke a mụtacha otu ị na-esi eme ka website arụ ọrụ ọ ihe m na-agba mbọ ịkọwa ya ọ ihe m ji ị hụkwala i lee anya ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ ihe ndị koodu m wetara ebe a dosi ya n'ihi na e dee ya ofu ofu ọ ga-agbacha o nwere ike ịgba ndị ndị na-eme mbido otu esi na-amụta ide koodu nwere ike inwe mgbagwoju anya na ya ilekwa anya nke a bụ ihe a na-akpọ axios ihe a bụ ihe a na-akpọ axios ọ bụ ihe a na-akpọ e ji na-eme http request http request ọkwa ụdị ihe i nwere ike iji ọ bụrụ na ị chọ iziga API gị ozi ka ọ gaa wetara ọ gaa mere gị ihe wetakwara gị weghachitekwara gị ozi ọ ga-ewetara gị ebe ọ bụla i zigara ya ọ bụ ihe ị ga-eji ị nwere ike iji nke a na-akpọ fetch ma ọ jikwa nke a na-akpọ axios ihe ọzọ m chọ izikwanụ ihe ị hụrụ ebe a bụ ihe a na-akpọ ọ bụ ihe anyị kpọrọ BTN close ka m zikwanụ otu anyị si webata ọ ihe a na-akpọ icon lee otu anyị si webata ihe a na- ọ bụrụ na ị gaa ebe a lee ya ebe a. ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na input text anyị ọ bụrụ na enwe ihe ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe nọ n'ime ya ihe a- ihe a nke anyị na-akpọ if not equals to empty string ọ bụrụ na ihe abụghị empty string anyị na-asị ihe ọ na-akọwa bụ na ọ bụrụ na ihe nọ na ọ bụrụ na e nwere asụsụ nọ n'ebe a ọ ga-ezi anyị ihe ọ bụrụkwa na enweghịzi asụsụ nọ ka m wetu ihe ndị ebe a ị ga-ahụ na ọ pụọla ị hụrụ ya ka m weghachitakwa ya ị ga-ahụ na ọ batakwala ọzọ ọ bụ ya bụ otu esi emepụta ọ ya bụ otu anyị si ji kepụta ihe asụsụ nke a anyị ga-ewerekwa koodu a dosara nụ na ihe nkọwa nke YouTube channel nke a ọ bụrụ na ị pịa bọtịn nke ahụ anyị kpọrọ kọrọ lee ọ bụrụ na ị pịa bọtịn a ọ ga-akpọrọ anyị function nke okwu nke a kpọ clear input function a ga-ewe ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-ewepụcha asụsụ niile ahụ anyị tichara ebe asụsụ ma ndị nke n'ebe a ma nke n'ebe a ọ ga-ewetucha ha niile ọ ga-eme ihe anyị na-akpọ ọ ga-ewebe ya na anyị na-akpọ empty string ihe ọzọ anyị na-arịọkwanụ ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị nụ mma na nụ hụrụ ya n'anya anyị na-arịọkwanụ ka nụ tiri anyị aka na subscribe button nke ahụ ma tinyekwa anyị aka na nke like button ahụ nke a na-akpọ button ịhụnanya ma tụsarịta anyị ozi nke a ndewonu ka anyị hụkwanụ na izu ụka na-abịa abịa